an faw an baw lamɛnnikɛla bɛɛ lakafoni n bɛ nin kumakan damina an faw ani an baw maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ tunkan ma an b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko tubabula n bɛ nin kumakan ɲɛsin an faw ani an baw ma maa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ an ka kɔntinan ma min ye farafinna ye yala silama yɛrɛ ni domuni sugu jumɛn de kɛli ka kan est-ce que anw bɛ se sogolaka bɛɛ domuna wa est-ce que anw silamaw bɛ se dumuni sugu bɛɛ kɛla wa est-ce que ni anw y'an yɛrɛ sɔrɔ tunkan na anw ni sogo kalite sugu bɛɛ dumu ka kan wa allahu taala bɛna ne ni aw kumaɲɔgɔnya alikurana kɔnɔ an faw ani an baw ko belebele min kɛla ni duniya caman bɛɛ y'a ye réseaux sociaux kan bigan tɔɲɔna min ye misi ye ka misi kɛnɛma mina allahu taala ka jɔn dɔ bolo ka misi kɛnɛma ta k'a bila ta la tuma dɔ a bɛ nin baara kɛ don min ale yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'a kɛni bɛ ka baara min kɛ ko silamaya y'a kɔn silamaya y'a kɛlɛ silamaya y'a kɔndane anw ka diina kira sɔla salam maa dɔ ye arijinɛ sɔrɔ a tigi ye ji dɔrɔn di bigan ma ka ji dɔrɔn ta k'a di bigan ma o kɛla sababu ye allahu taala ka arijinɛ di a tigilamɔgɔ ma ni anw ka waati la ni maaw le bɛna ka na biganw na ka o siri ka tila ka bigan forse k'a ladon ta la an faw ni an baw mun y'a bila nin baara la n'i bɛ baga waati dɔ la i benna fan min fɛ i bɛ tila k'i yɛrɛ maɲininka i talonna fan min fɛ mɛ jɔnw de kɛni bɛ ka ninnu bila musirikuya baara la ele kana ɲina dɛ ne ni aw don aw minnu sigini bɛ tubabula n'aw kɛni bɛ k'o sɛgɛrɛ farafinna n'i y'a ye k'a fɔ ko nin y'a bɔ a yɛrɛ la a yɛrɛ kumakan a ye min fɔ ko a ye baara kɛ maa dɔ le ye k'a bɛ tubabula aw de kɛni bɛ k'o sɛgɛrɛ e min bɛ ameriki kumakan bɛ ɲɛsina e de ma e min bɛ mori wele la farafinna e min bɛ jotigi wele la k'a y'i makoɲa dilan a dɔn k'a fɔ ko bigan min ni a ni bɔla nin tɔɲɔli bonda kɔnɔ ni nin jotigi ye nin bigan ni bɔ nin baara la a y'a baara kɛ e min ye a fila bɛɛ lakafoni ka kan ni bɔ kiti la allahu taala bara ka bɛn bigan ni bɔ ma nin ni bɔ sugu la an faw ni an baw ni wajibili bɛ kɛ sɔn hakilimaw ani maa min bɛ taasi ka miiri tuɲa tuɲa na olu de bɛ allahu taala kumakan faamu dunuya bɛɛ b'a dɔn fo ni e min yɛrɛ banna ka kafa ka ban jotigila taga ko kafiriya baara lo filankafoya baara lo i man di ala ye ala t'i fɛ e min bɛ taa jotigi sɛgɛrɛ ele ye allahu taala juguba ye e ye filankafoba ye jotigi yɛrɛ ye allahu taala jugu ye jotigi yɛrɛ man di ala ye ele ni jotigi bɛɛ bɛ bonda kelen aw le yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan sa ka misi ta ka taa bila dinga la mɔgɔ min ye nin baara kɛ mɔgɔ min ye jotigi bila nin baara la jotigi ye nin baara kɛ maa min ye kiyamalon ni ni jotigi bɛɛ ye kiti kelen alahu taala bara ni aw ko k'aw pereseni don aw ka alahu taala kɛ mansa fu ye aw jɔnna ala ka se ni ala ka kɔrɔta ni ala ka fonisereya la ko ala tɛ se ka foyi kɛ anw adamadenw de bɛ s'a kɛ la an bɛ ɲininkali kelen pe pose bɛɛ kun maa min ye nin baara kɛ nin tigilamɔgɔ n'i y'a maɲininka a yɛrɛ ɲɛnɛ k'a fɔ ko se bɛ ale ye ka tila fana ka action nin filime k'a sɔrɔ hali ni ɲindimi nana a ma a tɛ se a yɛrɛ balila ɲindimi ma hali ni kundimi tonn'a kan a tɛ se a yɛrɛ balila kundimi ma hali ni kɔnɔdimi tonn'a kan a tɛ se a yɛrɛ balila kɔnɔdimi ma a tɛ se a yɛrɛ balila saya ma nin tɛ fosi le ye a tɛ se ka foyi kɛ ninnu kɛni bɛ ka nin ko makabaninw le kɛ dɔrɔn ka adamadenw lasilan jotigiw lo o ka koɲɛw bɛ jaabi mɛ ni aw yɛrɛ ye jotigi ka fanga d'o ma ka tila k'o sɛgɛrɛ k'aw ka baaraw f'o ye a bɛ komi aw yɛrɛ farani bɛ jotigiw ka nin baara la a bɛ komi aw faranin bɛ jotigi ka nin baara la walahi kabini farafinna jotigiw danna farafinna jotigiw ma se ko foyi kɛla ka hɛrɛ lase afiriki ma afiriki ɲanini bɛ ni kɔntinan bɛɛ ye afiriki tɔɔrɔni bɛ ni kɔntinan bɛɛ ye bolokolonya bɛ afiriki faganaya bɛ afiriki afiriki jotigi kelen tɛ yen n'a ye hɛrɛ lase afiriki ma a bɛɛ ye nkalontigɛla a bɛɛ ye setana ka maaw don o tɛ se foyi kɛla fo ka nin kabakoko sugu kɛ ka adamadenw ɲɛw piripara jotigiw fɔriyala ɲaɲa e farawuna ka jotigiw de ye jotigibaw ye olu y'a ye min kɛ k'a fɔ ko musa ka sa nana ka na olu ka sa domu olu ko ko anw limaniyala musa tigi ma an faw ni an baw aw y'o kɛ ko makabani o yɛrɛ ɲɛnɛ aw ye pouvoir d'o ma k'a sɔrɔ ninnu tɛ se foyi la ɛ nin yɛrɛ ka nin kɛ jamana min na problème min bɛ mali yɛrɛ kan a sela ka mali problème jumɛn bɔ mali kan ɛ ele yɛrɛ ma se i siginin bɛ jamana min na problème b'o kan mali yɛrɛ lafarani de kɛlɛ bɛ mali fan dɔ fɛ ninnu yɛrɛ ma se mali yɛrɛ nafa la ka s'a yɛrɛ nafa la nin bɛna se e nafa la cogo di mɛ ninnu jotigiw tɛ sa anw minnu ma nafolo ɲini dɔn anw minnu ala ye hakili di an ma an ye an hakili kɛ komi ala ma hakili d'an ma anw minnu ye ɲɛnamaya nin kɛ i b'a fɔ ko naloma de an ye ɲɛnamaya la anw minnu kɛni bɛ ka ɲɛnamaya nin kɛ i b'a fɔ ko fa le bɛ an na an tɛ taasi ka miiri anw de bɛ taa ninnu mɔgɔ suguw kɔ nin bɛ se mun ɲana i ye a siginin b'a ka so kɔnɔ nin tɛ se foyi kɛ la se t'a ye dabari t'a ye dabari kelen pe min m'a ye o de ye dɔrɔn ka bigan mina bigan tɛ se kuma na ka bigan forcer hali bigan yɛrɛ ye taa don tasuma la f'o ye bigan forcer le pour que bigan ye don dinga la tasuma ye bigan jeni an faw ni an baw bigan nin bɛ lafili ta la waati min ni se tun m'a ye ka kuma walahi bigan tun b'a fɔ ko eh aw kɛni bɛ ka min la ne kan nin tɛ ko bɛnta ye dɛ ɛ n ko bigan kumana ala kira ka waati la ko anw ma kira ye kisa dɔw lakali bigan ko ko anw ma dan nin baara kama aw kana anw tɔɔrɔ nin cogo la ɛ bi komi anw tɛ biganw kumakan mɛnna o kosɔn n bɛ nin fɔ n ka wajibili la n bɛ nin fɔ n ka wajibili la farafinna jugu jugu fɔlɔfɔlɔ o ye farafinw de ye walahi an b'a fɔ silama bɛɛ ye an ye tubabula yɛrɛ taa ka sigi tubabu jamana na bi o ka fisa bi ka tɛmɛ an ka continent kan hinɛ tɛ farafinna juguya de bɛ yen nin bɛ kɛ farafinna bɛɛ ɲɛna masaw tɛ kuma minisiriw tɛ kuma maa si tɛ kuma ko ka bɛɛ to yen bɛɛ y'i seko kɛ hali n'o y'i tigɛ fa miliyari la tubabula fan bɛɛ fɛ sans exception ameriki fan bɛɛ fɛ k'u ye nin alasɔsɔ baara kɛ walayi a kaso fo k'i sa n m'a fɔ e jotigi dɛ mɔgɔ mɔgɔ kɛtɔ a fɔla a yɛrɛ ma ko jotigi o b'o si ban kaso la mais an b'a bɛɛ ye k'a to yen ko jotigiw ka baara lo ka fanga di setana mɔgɔw ma an b'a fɔ jotigi ninnu ɲɛna n'o lanin b'o yɛrɛ la o ye bɔ farafinna ka na tubabula yan ka na a tete juguya ni a alasɔsɔ baara kɛ ka tila fana ka o yɛrɛ filmer n'a diyala min na jeli bɛ n'o bakili komi farafinna lo bɛɛ b'i seko kɛ farafinna lo ko o ko diyal'i ye b'a bɛɛ kɛ walahi n bɛ ala tanu ala min ye n sigiyɔrɔ bɛn tubabula ma n bɛ segin ka nin fɔ farafinna karamɔgɔ bɛɛ ye fɔlɔ aw tun bɛ tubabula min kɛ ko kafiri jamana lo tubabula bi bɛ silamaya hakɛ latanga a bɛ biganw hakɛ latanga a bɛ musow hakɛ latanga a bɛ denw hakɛ latanga a bɛ silamaw hakɛ latanga a bɛ silantanw hakɛ latanga bɛɛ hakɛ latanganin bɛ tubabula i b'i ka silamaya kɛ tubabula i ka teri ka don bi arijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ an ka jamanaw kan ka d'a kan hinɛ jamana don ka d'a kan sigiɲɔgɔn bɛ hakɛw bɛ latanga o jamana lo n b'a ɲini silama bɛɛ fɛ n'i kɔni bɛ ɲɛnamaya ɲuman kɔ ye na tubabula ka n'i ka ɲɛnamaya kɛ yan n'o tɛ hinɛ tɛ an ka jamana na kojuguyaw de bɛ yen adamaden yɛrɛ bɛ se ka kaanagɛlɛya ta cogo di ka misi ta ka taa n'a ye k'a bila nin bonda ɲɔgɔnna kɔnɔ et puis il est fier de ça a bɛ tila fana ka sigi k'a fɔ k'a b'o justifier la hakili bɛ sɔn nin ma cogo di adamaden dɔw bɛ yen n'olu ye nin image sugu ye a bɛ bana de labori o kan o bɛ tɔɔrɔ parce que misi kɛni bɛ ka jeni ta la mɛ ni silantanw kerecɛnw yahudiyaw tubabuw n'o ka nin imaji ye maa min ye nin baara kɛ a kelen tɛna neni dɛ hali ni jotigi don ninnu bɛɛ lakafonin bɛna jate k'a fɔ ko silamaw don sika t'a la k'a sɔrɔ nin ni silamaya cɛ a bɛ komi san ani dugu a tigi ye baara juguba kɛ a b'a dɔn n'a sɔrɔ nin baara ɲɔgɔnna ni ale bɛna ta lon min nin baara ɲɔgɔnna bonda kɔnɔ k'a lafili tasuma na ale kɛtɔ kuma caman fɔ la dɛ mɛ alahu taala ka hinɛ ka bon o kosɔn an bɛ nin kangari la bɛɛ ye aw ye fara jotigiw sɛgɛrɛ la aw le kɛni bɛ k'o bila baara la aw minnu ye ala kɛ mansa fu ye k'a mɛn ko jotigi jotigi maa le bɛ taala a fɛ n'o tɛ n'a sigila a kelen na jɔn bɛ na jotigi fɛ jotigi farafinna jotigi ma se foyi kɛ la k'a damina farafinna damina fo a laban depuis lawale la fo sisan jotigiw ma se foyi ɲɛnabɔla farafinna ni tiɲɛni tɛ o ma hɛrɛ lase farafinna ma o ma coupe du monde di farafinna ma o ma farafinna nafolotigiw kɛ milliardaire premier duniya bɛɛ y'o ye olu yɛrɛ siginin b'a kan setanasila le kan an pɛrɛni bɛ dɔrɔn fana ka taa don jahanama kɔnɔ baara minnu tigiw bɛ nin baarasuw wali wali k'a fɔ olu pɛrɛnni bɛ dɔrɔn de ka don jahanama kɔnɔ ele yɛrɛ bɛ taa ka taa olu nɔfɛ k'olu ye baara kɛ e ye est ce que olu ma fisaya ni e ye nin dɔrɔn de bɛ an kan he a kana kuma dɛ n'i kumana jotigi kan o b'i bon kɔrɔti la walahi bilahi talahi an bɛ kali alahu taala la jotigi ka kɔrɔti tɛ se fosi kɛla ni ala ma diɲɛ fɛn min ma jotigi bɛ mun kɛ ni jotigiw ko ko lanin b'o yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ taa an ka jamanaba la min ye mali ye e ala mali kɔrɔnyanfan minanin bɛ an b'o bila ka taa ye k'o ye taa kɛlɛ kɛ ye ninnu tɛ foyi le ye foyi fo tiɲɛnikɛlaw musow bɛ taa u fɛ k'o sinamusow dabari o bɛ maaw muluku o bɛ dɔw kɛ ɲafiyen ye olu ka baara ye nin dɔrɔn de ye sɛtana ni ne jaabinin b'o ma duniya kun kɔrɔtala tubabuw bɛ kan ka appareil inventer an dɔgɔw ni an denw bɛ kan ka ji ta ka sa ji kan fo ye don tubabu la parce que maa ninnu bɛ adamaden gasi ni adamaden hakɛ lɔn o bɛ hinɛ i kɛla adamaden sugu sugu ye tubabu tubabu jamana tɛ nɛni anw ɲɛna kɔ dɛ ɔn an tɛ sɔn a ma karamɔgɔ min b'a fɔ an b'a fɔ n ko e fɛ ye farafinna min bɛ kɛla aw fɛ aw ko ko silama jamana don o ɲɔgɔnna de bɛ kɛla anw fana fɛ yan yan yɛrɛ tɛ silama jamana ye mɛ anw yɛrɛ fana hinɛ bɛ anw ta la ka tɛmɛ aw ta kan aw kana diɲɛ tuguni karamɔgɔ foyi ye tubabula lagosi aw ɲɛna k'a fɔ ko kafiri jamana don bi anw ka tubabula yan belgique yan angleterre faransi espagne italie hina min bɛ anw fɛ yan bi a tɛ hali silama jamana dɔw la walahi n bɛ n kale alahu taala la ɛ eh, morisola taa bɛ anw ne fɛ farafinna anw ko k'an ye silama ye n bɛ taa n sinamuso ta tiɲɛ o bɛ anw ne fɛ farafinna anw ko k'an ye silama ye ɛ eh, alimamuw bɛ kɔrɔti kɛ ɲɔgɔn na anw ko k'an ye silama ye o bɛ anw ne fɛ une personne qui vous dit une personne qui vous dit que tubabula tɛ silama jamana ye a fɔ a ye ko farafinna kɔni bi kafiriya ka jugu ka tɛmɛ tubabula ta kan sika yɛrɛ t'a la a yɛrɛ dogonin tɛ a yɛrɛ bangenin ne kɛnɛ ma maa b'a ka silamaya kɛ tubabula a t'a sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ maa b'a ka silamaya kɛ tubabula a t'a badenma hasidiya maa b'a ka silamaya kɛ yan i ni maa si tɛ ɲɔgɔn na eh n'i ko ko yan ye kafiri jamana n ko nafolo bɛ bɔla ne k'a lataa e ma farafinna ka taa hiji kɛ nafolo bɛ labɔla ameriki le k'a lataa e ma farafinna bɛ taa hiji kɛ parce que i den minnu nana alahu taala ye kow la nɔgɔya olu bolo olu le kɛnin bɛ k'e madɛmɛ l'afrique aujourd'hui foyi tɛ fo juguya an ka continent lo an bɛɛ lakafonin ba de ye farafinna ye mais tuɲa tuɲa na juguya sela niveau dɔ la juguya yɛrɛ sela niveau dɔ la an b'an yɛrɛ maɲininka ka nin baara sugu to jamana kɔnɔ hina bɛ jigin jamana kɔnɔ cogo di maa min bɛ misi kɛnɛma mina ka tila fana k'a lafili tasuma na ka tila ka a yɛrɛ filmer ka tila ka o partager ale yɛrɛ fana sawanin bɛ nin baara la an yɛrɛ ye image gwɛrɛ ye o fana kɔfɛ min n'o tɛ kelen adamaden fana ye bigan kɛnɛma mina n m'a lɔn ni saga le wa n m'a lɔn ni bakɔrɔnin le wa ka sɛbɛden don a da ka tila ka bigan kɛnɛma da kara ni miseni ye et puis il est fier de ça ni maa sugu ninnu ka kan ka o si ban kaso la le c'est-à-dire k'o juger bɛɛ ɲɛfɛ farafinna ni maa min y'a wali sugu ɲɔgɔnna kɛ ka o mina k'o bila kaso la hali siyɛ tɛ bɔ a fan kan i bɛ jotigi mina k'a bila kaso la hali sisɛ tɛ bɔ a fan kan jotigi n'i y'a mɛn ko jotigi n ko maaw le b'a kɛ jotigi ye an b'alahu taala dali ala ma faama ɲumanw bilala an kun na ala ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ala ma o kɛla maaw ye maa minnu bɛ silan ala ɲɛ ka se nin wali jugu kɛlɛla ka bɔ an ka jamana la an b'alahu taala dali ka limaniya di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an bɛna don an ka walagada la inshallah walagada min bɛ an bolo bi an bɛna don an ka walagada la ɛɛ bakɔrɔnin ka bakɔrɔnin kɛnɛma mina walahi ka bakɔrɔnin kɛnɛma mina ka fɛn don a da k'a kala c'est-à-dire ale yɛrɛ bɛ nin kɛla ka bɛn kun min ma ale yɛrɛ m'a lɔn ale bɛ nin baara min kɛla maa min yɛrɛ kɛnin bɛ k'a kɛ o yɛrɛ nɔgɔnin bɛ i b'i kali k'a fɔ ko mɔgɔ min bɔla dugukolo kɔrɔ ni se bɛ aw ye aw ka setana baara nin aw tun bɛ kɛ voituriw de kɔnɔ min bɔra usine na sini bɛ min bɔtɔ usine na kunu bɛ sini mais aw bɛ nin tiɲɛni na aw nɔgɔnin de aw ɲaman bɔrɔnin de nɔrɔ foyi tɛ aw kan a kɛ kun ne ɲɛna k'a fɔ maa bɛ ko kɛ le k'a fɔ a ye nafa lase i ma hali ni ala sɔsɔli mais aw bɛ nin baara kuntan kɛ aw nagasinin don maa maa bɛ nin baara kɛ a bɛ nagasi fo ka taa se saya ma ninnu jotigiw bɛ nagasi ka nagasi ɛ eh, jotigi yɛrɛ sisan jotigiw tɛ jotigi ye parce que olu yɛrɛ b'i kalila alahu taala la n'o tɛ fɔlɔ jotigiw olu tun bɛ karo ni karo kɛ o tɛ ko fɔlɔ jotigiw olu tun bɛ san ni san kɛ o t'o ɲɛ ko o t'o da ko mais aw ko k'aw ye jotigi ye aw yɛrɛ ko ko walahi c'est-à-dire ko dɔ bɛ i b'a fɔ ala yɛrɛ man di e ye e bɛ tila k'i kali alahu taala la ninnu ye maa juguw de ye ninnu ye alahu taala juguw de ye ninnu ye bigan juguw de ye subhanallah ɛ eh, nin kɛra jamana min na nin maa ninnu ka kan ka lalɔ dɛ ninnu maa sugu ninnu ka kan ka jugé dɛ ni nin tun kɛra umaru ka waati la ni tun kɛra abubakar ka waati la nin maa sugu ye nin baara sugu kɛ fo ka sa fo ka olu ka waati o ban i t'a ɲɔgɔnna mɛn tuguni k'a kɛla ka d'a kan ala kira sallallahu alaihi wasallam ka waati la kira hinɛna biganw na walahi ala kira hinɛna hali n'an bɛ biganw kanatigɛ n'i b'i ka saga kanatigɛ n'i b'i ka misi kanatigɛ ala kira ko ko aw ye ɲumaya labori aw ka kɛwale bɛɛ la hali n'aw bɛ kanatigɛli kɛ ko aw ye kanatigɛli kɛ ka ɲa bigan min kanatigɛtɔ a kana tɔɔrɔ kanatigɛli waati o de ye anw ka silamɛya ye an y'an ka muru da diya k'an ka bigan kanatigɛ a walahi farafinna y'an ka continent mais tuɲa tuɲa na a fɔ ka gbɛlɛn de farafinna taa ko ɲɛfɛ a bɛ gbɛlɛya dɛ ni mentalité sugu nin bɛ maaw la walahi je suis encore fier mansa min ka n sigiyɔrɔ bɛn tubabula ma n nana ka na adamadenya ye k'a fɔ ko adamadenya gasi bɛ latanga tubabula i bolokolo i nafolotigi bɛɛ la k'a fɔ n'i bɛ balo sɔrɔ tubabuw bɛ hinɛ bɛɛ la i silama i silanta bɛɛ la k'a fɔ n'i ka hakɛ bɛ di i ma ninnu ka jamana na a tɛ ku i la hali n'o y'i sara sisɛ min bɛ kanatigɛ anw fɛ yen silaba kan ni denmisɛnw bɛ siyɛ labɔ k'a kanatigɛ tubabula ma tubabula yɔrɔ bɛɛ fɔ belgique yan y'i ka sisɛ ta i ka dondo ka bɔ n'a ye silaba kan k'i b'i ka dondo kana tigɛ fo k'i sa ele kɔni tulo bɛ kanatigɛli ko mɛn le mais fo k'i sa o ko le ko kanatigɛli tɛ kɛla ten sutara le ka ɲi ko bɛɛ la ɲaw ɲɛ ye la nin baara sugu kan o tɛ sɔn a ma a tubabu tubabu hinana biganw na ka hina biganw na n ko anw b'o problème le la belgique yan ko hali an ka layaw an bɛ saga ni misi minnu faga ko n'an b'o faga k'o bɛ tɔɔrɔ ko fo ka pikiri le k'o la k'o lakirin n'o kana tigɛla dimi kana o ye dimi ye gban ka b'o kun na o bɛ nin bɛɛ kɛ hina le kosɔn hali ni anw ya silamaya ma sɔn a dɔw ma walahi hali sini an n'o bɛ ɲɔgɔn na ko ka biganw nakirin ka pikiri kɛ misi la ka sɔrɔ k'a faga pour que misi ye misi ye bɔ a hakili kan komi ni opération bɛ kɛ adamaden na adamaden ka kan ka pikiri min kɛ pour que a ye bɔ a hakili kan opération ye kɛ a kana bɔ dimi kalama tubabuw ko o ɲɔgɔnna labori bigan fana kan yan subhanallah ɛ silamaw ninnu le ye tubabuw ye anw k'olu minnu ma ko kafiriw silamaya tɛ dɔrɔn k'a fɔ i nɛn kan k'i ye silamɛ ye silamaya b'i jogo fana na ani comportement ani kira ye min ɲini i fɛ k'i n'a kɛli ka kan mais ninnu ye adamadenya gasi latanga dɛ a muhamadu serifu an bɛ alahu taala dali k'i i kɛ alahu taala n'a ka jɛɲɔgɔn senimaw cɛma arijinɛ kɔnɔ i tun ye nin fɔ an ye kabini an ma se tubabu la muhamadu serifu ko ala ma alahu taala hinana a la ko tubabuw ye ala kira jogo ta ka seli ye k'a to yen farafinw ye seli ta k'i ban ala kira jogo ma a kuma ni sika yɛrɛ t'a la san purusan don silamaw juguya fanga bɛ kan ka wara juguya fanga bɛ kan ka wara e min ye nin baara ye k'a fɔ k'a cɛ ka jugu e min fana bɛ taa ni i sinamuso ye jotigiw fɛ e ni misijenna bɛɛ ye kelen e bɛ taa n'i sinamuso ye jotigiw fɛ baara jugu sugu ninnu de bɛ k'a la ka t'i sinamuso ta tiɲɛ ka t'i sinamuso denw ta tiɲɛ ka taa jotigiw sɛgɛrɛ a ko bɛɛ setana ko e ni alahu taala cɛ e bɛ hɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la nin kɛla an ka jamanaba la mali la mais a kɛla an bɛɛ le ka kɔntina la ko o ko bɛ kɛ mali la o kɛla an fɛ yen ko o ko bɛ kɛ kɔdivuwari o kɛla an fɛ yen ko o ko bɛ kɛ lajinɛ o kɛla an fɛ yen ko o ko bɛ kɛ burukina gambi senegal nin bɛɛ y'an ka jamana de ye an kana diɲɛ ni setana baaraw ye kɛ an ka kɔntina la fo an y'a kɔndane an seko ye min ye k'a yira k'a fɔ ko baara kuntan don n bɛ segin kumakan kan kabini duniya danna jotigi ma se foyi ɲa n'a yɛrɛkun ye kuma tɛ ko ka ko ɲa jamana ye ɛ an ka farafinna jotigiw ka ca dɛ silamɛya yɛrɛ nana ka na jotigiya nin de sɔrɔ an fɛ yen mɛ walayi jotigi ma se foyi dilanna fo tiɲɛni olu ka ko bɛɛ tiɲɛni de ye olu sigilen bɛ tiɲɛni de kan i b'i kali k'a fɔ ko farafinna yɛrɛ kɔntinan yɛrɛ sigila tiɲɛni ni ala sɔsɔ de kan sadi tiɲɛni o tiɲɛni nin bɛ n'a fɛ a b'o sinamuso ta tiɲɛ nin bɛ n'a fɛ a b'o den muluku nin bɛ n'a fɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ olu ta ye nin dɔrɔn de ye alaw taala ka danfɛnw aw ka tiɲɛni bɛ ɲɛsin olu le ma k'olu mako sa dɔrɔn k'olu ta tiɲɛ alu bɛ la aw ka jotigiya la n y'o de fɔ jotigiw tɛ aw don aw minnu bɛ bɔ tubabula ka taa o sɛgɛrɛ aw don a tubabu cɛ nin siri k'a di yan dɛ n bɛ fɛ ka nin baara kɛ dɛ n ka sosiyete nin bɛ fɛ ka bɛn dɛ n y'a fɛ i ye nin baara kɛ ka nin cɛ siri n ye dɛ aw le b'o bila setana baara la i kana ɲina dɛ misi jeni ye min k'i la ani e min b'o wele k'o ye baara k'i ye aw bɛɛ lakafonin ye alaw taala ka jɔnw ye jɔn minnu bɛ kɔntɛ bɔ kɛnɛ kelen kan k'a fɔ ko filankafo don maa min bɛ taa filankafo fɛ filankafo yɛrɛ ka baara ani maa min bɛ taa a fɛ a bɛɛ ye fa kelen ba kelen kiyama don mɛ silamaw bi imaji bɛ imaji la anw minnu bɛ tubabula ni anw ni faragwɛw bɛ kɔntaki la walahi n'o ye nin imaji sugu bɔ k'a yɛrɛ la e ko maa min ma ko i teri arabu a kɛra tubabu ye a kɛra europe jamana maa wɛrɛw ye n'a ye nin imaji bɔ k'a yɛrɛ la i bɛ mun fɔ i bɛ sin ka maloya walahi i bɛ sin ka maloya ɛ eh, anw ɲɛna k'a fɔ ko maaw kununa ka bɔ nin jahiliya baaraw la anw ɲɛna k'a fɔ ko maaw hakiliw dayɛlɛla i m'a ye hali n'an bɛ dirɛkiti la ale setanamɔgɔw bɛ na ka o ka pibilisitew bila je suis marabout tan tan tan sadi olu yɛrɛ sigilen bɛ tiɲɛni de la o bɛ rezo sosiyo fan bɛɛ fɛ olu yɛrɛ bɛ kiliyan de ɲinina nin baara sugu la

nimafɛn nimafɛn ni ala y'a domu ladaga an silamɛw ye misi don wa ɲɔgɔmɛ don wa saga don wa bakɔrɔnin don wa syɛ don wa fɛn fɛn ni silamɛya y'a sogo domu ladaga an ye a fɛn fana a ni sinna ka bɔ a la k'a sɔrɔ a ma kannatigɛ misi b'i bolo misaliya bolo ma saga b'i bolo misaliya bolo ma bakɔrɔnin b'i bolo ele ka bakɔrɔnin sinna ka jufa i ka misi sinna ka jufa i ka saga sinna ka jufa ele ye na ka na i ka misi walama i ka saga jufanin lanin sɔrɔ ko nɔ ko n bɛ s'a domu na nɔ e tɛ s'a domu na dɛ jufa sogo domu haramuyala silama ma an silamaw tɛ jufa domu ala yɛrɛ ko ko jufa sogodomu haramuyala silamɛ ma bɔda bɛ di an ma waati jumɛn jufa sogodomu na an ma se o ma fɔlɔ donc an ye nin lamɛn ka ɲa surtout silamɛ ni fɛn bɛɛ domu man kan an ye kamereden dɔw ye n'o tun ye jufa sogo ye silaba kan nin bɛɛ kɛla k'an to farafinna o bɛ sin k'a ta ka na n'a ye ka sin k'a bosogo ka sin k'i sigi a sogo kan k'a sogo domu olu fɛ baasi foyi t'a la alahu taala ko ko haramuyali kɛla aw ma jufa sogodomu na wa damu kanatigɛli waati joli nɔgɔni minnu bɛ bɔ bigan na n'a bɛ bɔn parce que joli sugu fila don joli dɔ bɛ yen o tɔ bɛ se to la kanatigɛli fɛn na saga walama misi la souvent yɛrɛ n'i bɛ saga bosogo walama i bɛ misi bosogo joli minnu bɛ kɛ buw ni fasaw ni fɛnw kɛrɛfɛ olu ko tɛ mais kanatigɛli waati joli min n'a bɛ bɔ ni nafa t'a la o joli fana ko an y'an mabɔ joli ninnu la dɛ m'a fɔ joli min bɛ to bu ni fasa ni eh, biɲɛ ni fɛnw fɛ olu ni t'a la donc kanatigɛli waati jufa sogo domu o haramuyala sika foyi t'o la alahu taala kumakan nɔ ani joli min ni nafa t'a la n'a bɔla kanatigɛli waati alahu taala ko ko wa lahmul khinzir ani kɔgɔti sogo walama lɛ sogo fɛn fɛn n'a sogodomu haramuyala a sɔngɔ fana haramuyala ka baara kɛ a yɔrɔ la a haramuyala maa maa bɛ baara kɛ lɛsogo feere yɔrɔ lɛsogo haramuyala dɛ kɔgɔti sogo haramuyala dɛ alahu taala ko ko o sogo fana haramuyala silamɛw ma wa ma uhilla li ghayri llahi bi ani fɛn fɛn n'a ma kana tigɛ ni ala tɔgɔ ye n'a fɛn wɛrɛ ye min tɛ alahu taala ye jotigiw ka baara de ye ten n'o b'o ka fɛnw kana tigɛ o bi o ka boliw le kofɔ o b'o ka jow le kofɔ olu tigɛni bɛ ala la eh, ne faw ni ne baw an balakaw ne bɛ nin kumakan ɲɛsin aw de ma an tɛ sigi ka kow lajɛ ten moriso la taa ni jotigiso la taa ka an bolo bɔ nin baara la baara kuntan don dɛ maa ninnu ye alahu taala kɛ o kɛlɛkɛfɛn de ye maa ninnu ma sɔn alahu taala ye ninnu ye alahu taala juguya e bɛ se cogo di maa min bɛ ala nɛni su ani tile maa min bɛ alahu taala ka dɛsɛ ko ala ye masa dɛsɛni de ye maa min bɛ fanga di ale yɛrɛ ma ko ale le bɛ se ko la maa min bɛ kanatigɛli kɛ ni tɔgɔ wɛrɛ min ni alahu taala tɛ kelen ye ne ni e bɛ taa an yɛrɛ di olu ma cogo di k'o ye anw mako dilan olu yɛrɛ tɛ se o yɛrɛ balila saya ma adamadenw de olu sɔrɔla o baw bolo cogo min adamaden tɔw bɛɛ sɔrɔla o baw bolo cogo de la aw kɛlen bɛ ka ninnu kɛ maa masilaninw ye ni guvɛrɛneman ɲɛnama bɛ jamana na n'i ye jotigi ye yɔrɔ yɔrɔ jotigi ninnu bɛɛ ka kan ka minɛ le k'o bila kaso la mɛ n'i yɛrɛ y'a lajɛ politisiyɛnw taa yɔrɔ le jotigiw fɛ yen n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ pilasi ko la olu ɲinana ala kɔ olu bɛ t'o makoya fɔ jotigiw de ye o kosɔn jotigiw kɛlen bɛ ka kiliyɛnw sɔrɔ donc an y'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛn n'a kannatigɛla n'a ma kɛ ni alahu taala tɔgɔ ye ha an y'a dɔn k'a fɔ ko alahu taala t'o fɛ dɛ

ale yɛrɛ tola nɛnɛkili ko ɲɛɲini na fo a nana etufe a tol'o la a sala a ne ka saga nin etufela le ne ka misi nin etufela le fɛn fɛn n'a sala k'a etufenin to a an y'a dɔn k'a fɔ ko o domu haramuyala an silamɛw ma ale yɛrɛ le nana a yɛrɛ don juru la wa walama juru le jala ale yɛrɛ kan na wa ale yɛrɛ tol'o la sa nɛnɛkili tigɛla ale ma fɔɲɔ tigɛla ale ma ale sala ka sɔrɔ nɛnɛkili ko ka gbɛlɛ a nɛnɛkili yɛrɛ nɛnɛkili tun tɛ kɛla kɔ a etufela a nɛnɛkili bulɔkɛla a tol'o la ka sa o kɛla bigan bigan ye hali ni biganw ladagala an ye mɛ bigan bigan satɔ nin bonda kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko o domu kɛla an ma haramu ye an bɛ alahu taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛla walmawquda

i ye marito ne ta k'a gbasi n'a ye wa walama yiri dɔ le tun b'i le bolo ele la yiri le sela a ten ma walama a kun ma wa ale tol'o la dɔrɔn a sina ka ben ale ben min kɛla dɔrɔn ale tol'o la ni bɔla parce que fɛn dɔ sela a ma fɛn dɔ y'a gbasi a kɛla kun ye wa fɛn dɔ sela a ma ça arrive souvent bigan dɔw bɛ se kɛl'i bolo ele yɛrɛ yiri b'i bolo i bɛ kan ka biganw ladon i ka yiri bɛ se sela bigan fan dɔ ma walmawquda bigan min ni fɛn kɛla sababu ye ka a bɔnɔ a ni la a bɛ se kɛla tuma dɔ eh, yiri sela a kun ma walama eh, fɛn dɔ yɛrɛ sela a kɛrɛ ma fɛn dɔ gbasila a la walama a kɛla marito n'a ɲɔgɔnnaw ye ale tola nin bonda kɔnɔna na ale ni bɔla ale ni munkhaniqa tɛ kelen ye bigan sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye a etufela nɛnɛkili tigɛla a ma juru le jala a kan na walama mana dɔ nana ka na serré a kan ma ale ma se nɛnɛkili la ale tola o ɲa ma a etufenin bɛ fɔɲɔ tigɛla a ma a sala ni bigan bigan sala nin bonda kɔnɔ o sogodomu kɛla an ma haramu ye walama ni fɛn dɔ sela bigan min ma a bɛ se kɛla yiri le sela a ma wa a bɛ se kɛla marito le sela a ma wa a bɛ se kɛla gbasilafɛn dɔ le la wa a bɛ se kɛla fɛn dɔ le tala k'a gbasi a la wa n'ale fana sala nin bonda kɔnɔna na o bigan sugu o domu haramuyala an silamaw ma an bɛ alahu taala dali k'a faamuyaliko nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛla alhamdulila an bɛna se a sigiyɔrɔma sabanan ma a sigiyɔrɔma sabanan o ye bigan sugu jumɛn ye walmutaraddiya mutaraddiya fana o ye bigan ye bigan min a tola kuru sanfɛ walama a tola yɔrɔ dɔ la walama a tola wo dɔ dinga dɔ da la walama kɔlɔn dɔ sanfɛ ale sinna ka ben ka bɔ kuru kan ka ben walama a sinna ka ben wo la walama a yɛrɛ sinna ka jigi kɔlɔn na ka jigi dinga la ka ben a ye bɔ mouvement dɔ la k'a yɛrɛ mouvement dɔ la ben bonda kɔnɔ ale tol'o la dɔrɔn a sinna ka sa a tola kuru belebele dɔ sanfɛ a benna a tola bon tɔli sanfɛ a benna a tola kuru sanfɛ a benna ale benna nin cogo la ale ni minan'a la o domu fana a haramuyala an ma a kɛla saga ye wa a kɛla misi ye wa a kɛla ɲaamɛ ye wa a kɛla bakɔrɔnin ye wa mais a sacogo kɛla sababu dɔ le la a benna le ka bɔ sanfɛ a benna dinga le la a benna folon de kɔnɔ a kɔni benna a ben min kɛla a sa min kɛla anw tɛ se a domu na kɔ o bigan sugu fana o domu o haramuyala an silamaw ma alhamdulillah an bɛna se a sigiyɔrɔma naaninan na wan natiha o ye bigan jumɛnw ye bakɔrɔnin fila walama saga fila walama misi fila o sinna ka ɲɔgɔn gun damina komi sagaw bɛ ɲɔgɔn gun n'o kere ye olu tola ɲɔgɔn gun na saga fila lɔnin bɛ saga cɛ fila walama saga muso fila walama bakɔrɔnin fila walama misi fila olu sinna ka ɲɔgɔn kun o tola ɲɔgɔn kun na komi an b'a fɔ n ko coup de tête olu tol'o la kelen jogila ka ben ale tol'o la ka sa min sala o bonda kɔnɔ o fana dumu haramuyala an ma wama akala sabu ani bigan a kɛla saga ye a kɛla misi ye wara walama jara sinna ka a fankelen dɔ domu a sinna ka girin a kan ka a parti dɔ ta k'a domu donc an ka misi walama an ka saga tol'o la tɔɔrɔya b'a kan dimi b'a la jara min benn'a kan k'a fankelen dɔ domu walama wara min ye a fankelen dɔ domu ale tol'o la o tɔɔrɔya tola ka a sala a sala nin cogo la o bigan sugu fana na an tɛ se o domu na mais an faw ni an baw an ye nin kuma lamɛn n ye détail di a kelen kelennan bɛɛ la mais yaala o n ye n ka misi ye a kɛla saga ye wa a kɛla ba ye wa n ye nin dɔ la kelen ye a bara étouffé nɛnɛkili bɛ kan ka tigɛ a ma maa ni ma bɔ fɔlɔ dɛ est ce que ni n teriyala ka na ka n ka muru l'a kan k'a kana tigɛ est ce que n bɛ s'a domu na o bonda kɔnɔ wa o fana ye ko gbɛrɛ ye n y'a ye a étouffé la walama n y'a ye a bɔla sanfɛ ka ben walama a benna dinga la walama n y'a ye o fila ye ɲɔgɔn gun n y'a ye k'a fɔ a a tɔɔrɔnin bɛ a ni bɛ fɛ ka bɔ a la mais ni ma bɔ a fari la fɔlɔ dɛ ni n teriyala ka n ka muru ta ka na ka na a kana tigɛ ka alahu taala kofɔ k'a kana tigɛ halala baasi t'a la parce que n ka temps sɔrɔ jan'a ni ye bɔ n sela ka na a kana tigɛ donc n'a kɛla ten données bɛ changer données bɛ changer a tɛ jate tuguni k'a fɔ ko bigan nin ye jufa ye a tɛ don jufaya bonda kɔnɔ mais ni a tola nin tɔɔrɔya le bonda kɔnɔ misi fila ye ɲɔgɔn gun saa fila ye ɲɔgɔn gun o fila dɔ la kelen benna a tol'o tɔɔrɔya la fo a sala k'a sɔrɔ n ma s'a kana tigɛ la n tɛ s'a domu na ko a bɛ jate ko jufa walama n ka misi walama saga walama n ka ba a bɔla sanfɛ ka ben a bɔla kuru sanfɛ ka ben a yɛrɛ benna kɔlɔn na a benna folo na a benna dinga la a tol'o ɲa ma a sen karila a kan yɔrɔ dɔ karila a woro fan dɔ karila mais ni bɛ a fari la ni ma bɔ a fari la ni n sela ka a kana tigɛ jani ni ye bɔ a fari la baasi t'a la o domu bɛ ladaga n ye mais ni n ma se n nana sɔrɔ a sala k'a to dimi n'o tɔɔrɔya la n tɛ s'a domu na tuguni ka d'a kan a sala ka sɔrɔ n ma se a kana tigɛ la donc a sala k'a to nin ne bonda kɔnɔna na o kosɔn alahu taala ko illa ma zakkaytum wa ma dhubiha ala nusub fɛn fɛn n'an sela seniya la muru l'a kan ka sɔrɔ a ni ma bɔ fɔlɔ fɛn minnu kofɔla nin an bɛ segin ka na an balimacɛ min ye misi ɲɛnama ta k'a bila ta la an ye kurana aya aya kalan nin n'i yɛrɛ taa bonda kɔnɔ jotigiw yɛrɛ n'o ka jotigiya n'olu b'o ka biganw kannatigɛ o b'o ka boliw le kofɔ o b'a kannatigɛ o ka boliw le tɔgɔ la o kannatigɛli fɛn sugu o dumu kɛla anw ma haramu ye wa ne yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ o ni jotigi ye e bila saraka bɔ la jotigi y'a f'i ye a bɛ na e ka baara kɛ i ka kan ka misi le saraka bɔ walama jotigi bɛ n'i bila saga sarakabɔ la jotigi le kɛtɔ e ka misi kannatigɛ la jotigi le kɛtɔ e ka ba walama e ka saga kannatigɛ la e dun b'a dɔn maa maa ye jotigi ye ala ko t'olu ka problème na olu jugu yɛrɛ tɛ fɛn foyi danfɛn foyi ye fo ala olu bɛ si ala nɛni na o bɛ tilen ala nɛni na olu b'ele bila saraka bɔ la ko e ye misi san k'o bɛ na e ka baara kɛ ni misi ye e fana ye misi wari lataa olu ma a ko k'a ye misi faga ele ni alahu taala cɛ a ye misi faga ni tɔgɔ jumɛn ye ale yɛrɛ bɛ ala nɛni eh, maa min bɛ alahu taala nɛni o de kɛtɔ ala tɔgɔ kofɔ la ka sɔrɔ k'a ka bigan kannatigɛ n ko anw de n'an bɛ bigan kannatigɛ an b'a fɔ n ko bisimila bisimila alahu akibaru mɔgɔ minnu ko k'olu ma sɔn bisimila tigi ye olu yɛrɛ ma sɔn ala ko nin ye alahu akibaru ko ye ɛ o jotigi ye e bila saraka bɔ la ɛ filankafo ka bon alahu taala ye filankafo fitini n'a belebele bɛɛ ye kelen alahu taala bara filankafo fitini bɛɛ o ka client fidèle ye aw tubabulamaw de ye sinon farafinna bi ɛ bolokolonya bɛ an kan bolokolon de bɛ t'i yɛrɛ jotigiya bon na ko baara kɛ n ye o miiriya bɛ anw de la o miiriya bɛ anw de la o ka kanberebaya yɛrɛ nana se niveau dɔ la olu de bɛ to farafinna ka weleli kɛ k'a fɔ karamɔgɔcɛ ne de kɛlen bɛ k'i wele i lolo ka bon i garijigɛ ka bon mais ele ka kan ka nin saraka bɔ escroc numéro 1 don client tɛ sɔrɔla kɔ olu yɛrɛ de bɛ na maintenant vers les clients n'an sela ka ninnu bouder n'an sela ka ninnu isoler n'an sela k'an mabɔ ninnu la ninnu b'i bolobɔ jotigiya la telegwan na sisan ka na république la mais maa dama ni ninnu b'a dɔn k'a fɔ ko adamaden dɔw bɛ yen olu ni o hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ni ninnu b'a dɔn k'a fɔ adamaden dɔw bɛ yen o hakili taala voyage la olu jotigiw ni o morijuguw bɛ se tulonkɛla o hakili de la ɛ ne balimacɛ i tɛ tubabuw ka silaw lajɛ o ka lampadarew lajɛ o ka bon belebelew lajɛ o tɛ fosi la ka gidɔrɔn dɔ wuli ka gidɔrɔn dɔ la tubabu ma foyi lɔn baara kɔ ɲɛfɛ taga sabati tubabu ka ɲɛnamaya nin de ala ka ne ni e garijigɛ bɛ o la e siginin bɛ ameriki ka nin kabako belebele bɛɛ yira e la e siginin bɛ ɔsitarali ele ye nin kabako ko belebele bɛɛ ye e siginin bɛ kanada ne bamuso o bɛɛ n'a ta ni kɔnɔnafili bɛ e la ne bamuso e ma miiri k'a fɔ ko bolokolonya le y'a to ne ni e bɔla farafinna ka na yan e bɛ tila tuguni ka wari sɔrɔ sɛgɛ bondaw kɔnɔ ka tila ka wari lata ninnu ma k'o ye baara kɛ e ye ele yɛrɛ ni alahu taala cɛ e ni ninnu jɔn de hakili ka bon ninnu hakili ka bon n'i ta ye ninnu kiyanin bɛ n'i ye o siginin b'o ka burusi kɔnɔ c'est à dire e min siginin b'i ka duguba la ko n bɛ tubabula n hakili ka bon k'a sɔrɔ i tɛ fosi kalama fosi t'an kalama kanatigɛliw bɛ kɛla fɛn gbɛrɛ min ni alahu taala tɛ kelen ele mɔgɔ mɔgɔ ka ninnu ka kanatigɛli fɛn domu k'a lɔn ko jotigi le ka fɛn kanatigɛ bɛɛ b'a dɔn ko jotigi le filankafo le ele ye ban fana k'i ta o ka taa a cɛ n tericɛ le an bɛɛ bɛ gɛrɛn kelen jotigi le a bɛ fɛn dɔ saraka bɔ la e ye n'i sigi o ka gɛrɛn na k'o ka sogo domu ele ni jotigi o bɛɛ filankafo de ninnu ka kanatigɛli fɛn domu haramuyala an ma a fitini komi a belebele olu le bɛ siyɛw saraka bɔ la su ni tile olu le bɛ bawulen ni bafin saraka bɔ la olu le bɛ misifin ni misiwulen saraka bɔ la olu le bɛ sagafin ni sagawulen saraka bɔ la e yɛrɛ ye t'i yɛrɛ ye olu ka bonda kɔnɔ ko e kɛtɔ sogo domuna n'olu ye walayi ninnu ka fisa ni e ye an ye diina ta ni seniya tali ye an y'a dɔn k'a fɔ ko anw ni dumuni min ka kan ala y'o kofɔ anw ye kuranna kɔnɔ fɛn fɛn n'a kanatigɛla boliw tɔgɔ la o ka jow tɔgɔ la o ka kɔntɔrɔw tɔgɔ la o ka jo jo diyalo ye a bɛɛ tɔgɔ la anw ka diina ko ko o dumu kɛla anw ma haramu ye mais monsieur diane ni ko ko dumuni o kɛl'i ma haramu ye minnu y'a wari lata jotigiw ma k'o y'a saraka bɔ don o kosɔn jan'an ye baga ninnu ma an ka kan ka baga an yɛrɛkun de ma an baw an ka kan ka baga an yɛrɛkun de ma n'i lanin b'i yɛrɛ la cɛko gwɛlɛyal'i yɛrɛ ma ninnu sɛgɛrɛ walahi i ka cɛko tɛ gwɛlɛya fo n'i taala jotigi ninnu kɔ ala yɛrɛ bɛna i gboya cɛ bɛɛ le ye n'i taal'i ka wari di jotigi ma ko ka baara k'i ye e cɛ sɔrɔ walama cɛ dɔ bɛ o ka di i ye k'o tɔgɔ ta k'o lata jotigi fɛ a y'o don bama da ka bama da kalan n'a ye walama a y'o de a y'o don siyɛ dɔ da ka siyɛ da kalan n'a ye i tɛ tigɛ i yɛrɛ la fo cɛ o a ye gbɛrɛ i la ni cɛ o k'i bila lon min fo k'i sa i tɛ cɛ sɔrɔ minnu bɛ se muso ɲuman dila mɔgɔ ma o bɛ se ko kelen pe min na muso ɲuman minnu bɛ wari la o yɛrɛ kan ka taa o kɔ fɔlɔ jotigiw yɛrɛ jotigi bɛɛ ye kelen mais ne yɛrɛ sɔnni bɛ fɔlɔ jotigiw ye ka tɛmɛ sisan jotigiw kan parce que fɔlɔ jotigiw ko k'olu tɛ ala fɛ olu tɛ arijinɛ fɛ olu bɛ jahanama de fɛ fɔlɔ jotigiw ko k'o tɛ ko olu ye sila dɔ suwasi o yɛrɛ mais sisan jotigiw m'a lɔn ni jotigiya le wa walima ni kanbelebaya le ele ko k'i tɛ ala fɛ ele ko ko ala man d'i ye ele ko k'i tana le ala ye e do bɛ mɔgɔ ka nafolo mina cogo di ala ko la e bɛ saraka bɔ jɔn ye joli ka to i ka jow le kan joli min bɔntɔ i b'a bɔn i ka jow le kan mais janni e ye maaw ka saraka joli ta ka bɔn i ka jo kan e yɛrɛ tɛ to ka misi ta ka a joli bɔn i ka jo kan o le fana bɛ setanaw lakɔgɔ eh, setana kɔnɔna ka di dɛ setana kɔnɔna ka di komi yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye bi denmisɛn bɛɛ kɛla jotigi ye farafinna ne m'a lɔn farafinna nin bɛna kunkɔrɔta waati jumɛn denmisɛn minnu ka kan ka kɛ relɛ ye jamana ma funankɛni minnu ka kan ka kɔrɔta ta jamana ma funankɛni bɛɛ kɛla denmisɛn bɛɛ kɛla jotigi ye farafinna ni min sawara dɔrɔn n bɛ taa jo ta ɛ farafinna tunya tunya na nin kɔntina an bɛ dugawu le kɛ ala ma nin kɔntina madɛmɛna alaw taala bolo n'o tɛ kɔntina den dɔw bɛ yen olu yɛrɛ t'ala dali la nin kɔntina ye taa ɲɛfɛ kɔntina nin yɛrɛ maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ fɛ le kɔntina nin ye kunkɔrɔta eh, denmisɛnw de ye sini ɲɛsigi ɲumanw ye jamana kɔnɔ la jeunesse denmisɛnw de ka kan ka jamana kunkɔrɔta mais n'olu denmisɛnw bɛɛ kɛla jotigiw ye jamanaw bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di Tous les enfants sont devenus des féticheurs. Tous les enfants sont devenus des féticheurs. ni n tɛ taa jamana na ka taa jo ta n bɛ taa jamana na ka taa jo ta n bɛ taa jamana na ka taa jo ta i bɛ taa jo ta ka na n'a ye a t'i bɔ foyi la tuma dɔ karo kelen karo fila maaw b'i kofɔ e succès b'a la a bɛ taa k'a sɔrɔ setana le kɛni bɛ ka don i la k'a sɔrɔ i t'a kalama ko komi ni ala kɛni bɛ ka a diya i daw ye alaw taala b'a dɔn k'a fɔ ala sɔsɔbaara lo a b'i bila sila kan dɔrɔn i bɛ fili la a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko fili ye tunya ye k'a sɔrɔ i bɛ nkalon de kan i bɛ taa tiɲɛ de kan i bɛ kunnangoya le kan i bɛ jahanama sila de kan n'i kɔni sala k'i to filankafoya la ala la yafa y'i miiriya bɔ a la n'i sala k'i to filankafoya kan alaw taala ka jurumu yafa i miiriya bɔ a la o bɛ baara sugu bɛɛ kɛ ni denmisɛnw banna kɛla jotalaw ye anw bɛ an ka limaniya jumɛn sabati olu la ni min bilala ɲɔgɔn na hali n'o bilala ɲɔgɔn na sunguruko kosɔn o bɛ taa jotigiw fɛ ka taa ɲɔgɔn bɔ walahi he kuma dɔw bɛ yen n'i bɛ n'i ye san mugan kɛ tubabula walima san bi saba faransi dɔw bɛ yen i tulo t'a mɛn hali i barokɛtɔ i t'a mɛn ko n b'i bon kɔrɔti la n b'i bon basi la c'est à dire o kuma sugu ka se ni tubabula territoire ma n b'i bon kɔrɔti la wa n b'i bon basi la wa e tɛ si n b'i muluku e tɛ kɛnɛma yɔrɔ ye mɛ ni kuma kuntan bɛɛ bɛ fɔ anw de fɛ farafinna ɛ e adamaden ɲɔgɔn sen ni bolo b'a la komi e e ko k'o tɛ kɛnɛma yɔrɔ ye ni juguya yɛrɛ tɛ ni hasiriya tɛ e bɛ se i maa ɲɔgɔn bali la cogo di k'o ɲa kana yeli kɛ tubabuw ka dɔgɔtɔrɔso ɲumanw bɛ yen hali ni kundimi y'i minɛ i bɛ baara yɔrɔ hali n'i fari y'i tɔɔrɔ u b'a fɔ k'i taa so kɔnɔ parce que adamaden yɛrɛ farikolo mako bɛ repos de la n bɛ segin ka nin fɔ karamɔgɔ karamɔgɔ b'a fɔ ko tubabula ye kafiri jamana ye anw fana bɛ kuma lasegin i ma e ko k'i ka jamana min ye silama jamana ye kafiriya baara min bɛ kɛ o ka jugu ka tɛmɛ anw ta kan parce que misi kɛnɛma a tɛ walahi n bɛna nin fɔ maa minnu bɛ tubabula o ye n seere ye hali ka sisɛ labɔ kɛnɛma tubabula k'i b'a kana tigɛ la ni polisiw kɔni k'ele ye kana tigɛli sugu o la kɛnɛma anw de bɛ taa dinga sogi an fɛ yen haramu tɔɔ ye halala le ka dinga sogi ka siyɛ lala ka saga lala k'a kana tigɛ tubabula n'i b'o kɛ o kɛyɔrɔw bɛ yen de a kama olu tɛ kɛ silaba kan olu tɛ kɛ tiriti kan mun na adamaden bɛɛ tɛ se ko supɔrite la dɔw tɛ se ka saga ye kana tigɛ la a bɛ k'o ma tɔɔrɔya ye dɔw tɛ se ka siya ye kanatigɛ la a bɛ k'o ma tɔɔrɔya ye n'i ma ɲɛ i ka kanatigɛli kɔ kanatigɛli yɔrɔw bɛ yen abattoirs bɛ yen kanatigɛliw bɛ kɛ yen de officiellement a bɛ fɔ nin de ma ka adamadenw gasi ni adamadenw hakɛ latanga a bɛ fɔ ninnu de ma ko jamana sivilizeniw jamana minnu bɛ o mako b'o yɛrɛ la o fana bɛ adamadenw ka mantalitew fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bɔ a hakili kan ka fa don adamaden na tubabu y'a bɛɛ kɛlɛ tubabu y'a bɛɛ kɛlɛ mɛ anw fɛ yen ni imaji bɛɛ tɛ kelen dɛ maa minnu ye nin imaji yɛrɛ dɔw ye ka misi ye jeni na a kɛra tɔɔrɔya ye maa siyaman de ma a ye dɔw bana a ye dɔw ɲajiw labɔ malgré misi tɛ adamaden ye mɛ tɔɔrɔya min lala misi kan a ye bɛɛ lakafonin tɔɔrɔ silamaw ni nin tɔɔrɔya sugu bɛ an fɛ yen n'an wulila nin na aa a ye bɛɛ to yen jotigiw fana n'o ka n ko dɔw yɛrɛ fana bɛ ninnu supporter ko ka jotigiw to n'o ka diina don ɛ maa min bɛ lu ci maa min bɛ sinamusow denw ta tiɲɛ maa min tɛ foyi la ka maaw bon dabariw ni kɔrɔtiw la e ni alaw taala cɛ n'an bɛ jamana civilisé nin na ninnu maa sugu ka kan ka to yen o ye shansi sɔrɔ umaru ka waati ma ninnu sɔrɔ yen n'o tɛ ninnu dɔw bɛ lalɔ k'o kurulabon bɛɛ ɲɛkɔrɔ c'est des faux types maaw don ninnu tɛ fosi le la société la fo ka société tiɲɛ ɛ maa min b'a fɔ k'a bɛ sanji bali nali ma ɛ sanji min ye hɛrɛ ye adamadenw ma k'ale bɛ ko bɛɛ kɛ ko sanji tɛ na o y'a tinbasen minnu bɛ ta k'o yɛlɛma ko sanji tɛ na c'est à dire alaw taala yɛrɛ ka nɛɛma o b'i bila o le contre la k'o kana na an bɛ alaw taala dali k'an na farafinna madɛmɛ alaw taala bolo ala m'o kɛla ka farafinna kɔrɔta ka bɔ nin ala sɔbaaraw ma ala m'o kɛla hakili ɲuman k'o di an kelen kelenna bɛɛ ma ala m'o kɛla

aw y'a dɔn k'a fɔ ninnu jotigiw bɛ mina kiyama yɔrɔ yɔrɔ o bɛ baara kɛla k'a di aw minnu fana ma aw fana bɛ mina ka fara o kan donc an y'a dɔn k'a fɔ ko nin ye baara kuntan ye silamɛya tɛ sɔn a ma silamɛya ye nin baara kɔn ka baara nin haramuya alaw taala tɛ sɔn a ma a ka ciden fana y'a haramuya ka an tulo kɛ tulo kunnandiw ye